mbuyomu factory 265 media inakubweretserani ndalama zimene oyimba a ku malawi akupeza pa platform ino platform ya youtube lero factory 265 media ikufuna kusiyanitsa pakati pa oyimba akuno ku malawi ndi dziko loyandikana nalo la zambia kuti kodi akatswiri a maiko awiriwa ndalama zimene akupeza pa platform ino ya youtube zikusiyana motani ndiye lero tikupatsireni top 3 ya oyimba amene akuchita bwino kwambiri pano pa youtube kuchokera ku malawi komanso top 3 ya oyimba amene akuchita bwino kwambiri pa youtube pano kuchokera ku zambia nkuona kuti kodi oyimba amenewa akupanga ndalama zingati pa mwezi ngati ndinu alendo pangani subscribe ku channel imeneyi chifukwa pano pamakhala zambiri zimene simuyenera kuti muziziphonya komanso osaiwala kupanga like video imeneyi komanso notification button kuti tikaponya video pano mudzikhala oyambirira kudziwa lero tikupatsireni ma estimates a ndalama mafiga awiri amene katswiri angathe kupeza pa mwezi umodzi potengera mmene mavidiyo ake achitira pa platform ino platform ya youtube lero tikupatsireni ndalama yochepetsetsa imene katswiri akutha kupeza pa mwezi komanso ndalama yochulukitsitsa imenenso angathe kupeza pa mwezi omwewo kutengera ndi mmene mavidiyo ake anthu aonerera mmene achitira makamaka pa platform imeneyi platform ya youtube chinanso choyenera kudziwa nchokuti maiko awiri amenewa a malawi komanso zambia sali monetized pa youtube zimene zikutanthauza kuti ndalama zimene maikowa akupanga akupanga kuchokera kwa anthu amene akuonera mavidiyo awo makamaka mayiko ena amene ali monetized pa youtube tiyambe ndi pa namba 3 ndipo tiyambira ku malawi pa namba 3 ku malawi pakupezeka driemo driemo ali ndi 111,000 subscribers pa youtube channel yake ndipo ma estimates a ndalama zimene akupeza yochepetsetsa ndi 260 dollars imene tikayisintha m'makwacha aku malawi ndi 451,000 kwacha komanso ndalama yochulukitsitsa imene driemo angapeze pa mwezi ndi 4200 us dollars imene tikayisintha m'malawi kwacha ikukwana 7.2 million kwacha ndiye pa namba 3 ku malawi pakupezeka driemo ndi ndalama zimenezi tikalowera ku zambia pa namba 3 pomwepo pakupezeka chile 1 chile 1 wavuta ndithu ndi nyimbo imene waimba ndi mtsikana wathu wa ku malawi kuno queen sheba ndipo iyeyo ali ndi masubscriber 322000 ndipo ndalama yochepetsetsa imene akupeza pa mwezi ndi 399 dollars imene tikayisintha mmakwacha aku malawi ndi 692000 kwacha komanso ndalama yochulukitsitsa imene akupeza pa mwezi

ku malawi kuli katswiri uja namadingo dr namadingo inde iyeyu ali ndi masubscriber 252000 pa youtube pano ndipo ndalama yochepetsetsa imene akupeza pa mwezi ndi 419 dollars imene tikayisintha m'makwacha aku malawi ndi 727000 kwacha komanso ndalama yochulukitsitsa imene namadingo akupeza kuchokera pa youtube ndi 6700 kwacha imene tikayisintha m'makwacha aku malawi ikukwana 11.6 million kwacha pa namba 2 kuchokera ku malawi namadingo tili pa namba 2 tsopano kuchokera ku zambia ndipo pa namba 2 ku zambia pali mkhalakale oyimba amene ndi macky 2 iyeyu ali ndi masubscriber 257,000 pa youtube ndipo tikaona ndalama zimene akupeza yochepetsetsa kwambiri akupeza 425 dollars pamene tikayisintha m'makwacha aku malawi ikukwana 737,000 kwacha komanso yochulukitsitsa imene akupeza macky 2 ndi 6,800 dollars imene tikayisintha m'makwacha aku malawi ikukwana 11.7 miliyoni kwacha pa namba 2 kuchokera ku zambia pali macky 2 pano tsopano tiona amene akuchita bwino kwambiri ku malawi kuti akuchita bwanji uh, ku malawi pa namba 1 pakupezeka kell kay kell kay ali ndi masubscriber 123000 ndipo ndalama yochepetsetsa imene akupeza pa mwezi ndi 682 dollars za ku america zimene tikazisintha m'malawi kwacha ndi 1.1 miliyoni kwacha ndipo ndalama yochulukitsitsa imene kell kay akupeza pa mwezi ndi 10900 us dollars imene tikayisintha m'makwacha aku malawi ndi 18.9 miliyoni kwacha pa namba 1 kuchokera ku malawi pali kell kay pano tsopano timalize ndi pa namba 1 kuchokera ku zambia ku zambia pa namba 1 pakupezeka yo maps yo maps ali ndi masubscriber 525000 ndipo iyeyu ndalama yochepetsetsa imene akupeza pa mwezi kuchokera ku youtube ndi 1000 us dollars imene tikayisintha mmakwacha aku malawi ikukwana 1.7 million kwacha ndipo ndalama yochulukitsitsa imene yo maps akupeza kuchokera pa youtube pokha ndi 16.4 thousand us dollars imene tikayisintha m'makwacha aku malawi ikukwana 28.4 million kwacha ndikhulupirira kuti apa mwakhala nacho chithunzithunzi kuti dziko lathu la malawi lili potani makamaka pa nkhani uh, ya zoyimbayimba komanso phindu limene oyimba amapeza kuchokera ku zoyimba zawo poyerekeza ndi maiko ena owandikana tsiku lina ndibwerenso pano ndi vidiyo imene tidzayerekezanso oyimba akuno kwathu ku malawi ndi aneba athu aku tanzania tidzayerekezanso ndi anzathu ochokera ku mozambique komanso maiko ena nkumaona kuti kodi tikusiyana motani komanso tingapange bwanji kuti tikokere tifike madera amene anzathu afika ngati simunapange subscribe kumbukirani kupanga subscribe to the channel kuti zochitika pano zisamakuphonyeni mpaka na nthawi ina imene tidzabwerenso ndi video ina pano pa factory 265 media